ndi nthawi ya catholic perspective pano pa radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu ine ndi sam k mu pulogalamu ya lero tilinso ndi bambo louis chikanya lero tili mbali imodzi bambo

pa parish ehe Eh, imene parish imapangidwa ndi mphakati Mhm. nde anthube amayembekezera kuti abambo akatiuze zina zina aha eh, zokhudza za chikhulupiriro chathu oye Ehe. zija mmapanga paguwa sizikwana Ena samvera. Ena ayi odala amphakati wa ku parish mwanga Ah, mkamanena choncho mfuna kutanthauza chani ayi sinduyera sindikutanthauza kanthu Ah, alright chabwino takumananso mpulogalamu inanso ya catholic perspective bambo eh, omvera ndithu awa ndi bambo louis chikanya ndinanena kale Uh, tinawo mpulogalamu iyi kuti tithandizane kusanthula zina ndi zina zimene takubweretserani mpulogalamu iyi koma tisanafike ku zimene tifuna kukambirana uh, dzulo uh, timaona mu mpingo uh, mthenga wa mnjelo kwa maria ndi tsiku lofunika bwanji tsiku limeneli eh, tinali nalo ngati dzulo Eh, dzulo ndi mumpingo eh, tsiku la dzulo ndi limodzi mwa masiku ochepa kwambiri ngati sindikunama awiri okay osati ngati sindikunama ngati sindikulakwitsa Mhm. Aha, awiri munyengo ya lenti okay mmene timakhala ndi zaka zikuluzikulu okay eh, pa 19 chaka cha yosefe oyera chabwino eh, pa chingereza amati solemnity kuti chaka chachikulu okay eh, pa 25 chaka cha uthenga wa mnjelo timakumbukira kuti mnjelo wa mulungu anabwera ndi mthenga kwa mayi mariya kudzawauza kuti adzakhala ndi mwana Ehe. ndiye mkawerengera m- kuchokera pa 25 ukafika pa 25 december Ehe. Ndi- ndi- ndi- ndi miyezi 9 Nine, yeah. ndi miyezi ndi miyezi 9 ndi imene mwana amatha kubadwa okay Ehe. chabwino so eh, very important day eh, kuti chipulumutso chathu eh, chinafika tinalandira ambuye yesu tinalandira chipulumutso chathu pa tsiku limeneli there is a connection between tsiku limene la, la, la, la pa 25 limene timachita chakacho ndi tsiku la pa 25 december pamene Okay. timalandira ambuye yesu there is a connection there's a connection chabwino motero kuti ndi basi chiyembekezo chomwechinso tikupanga cha jubili zikugwirizananso e, chifukwa kuti- apapa already ndiye kuti tili pa chiyembekezo ngati mpingo. likutiponya mchiyembekezo mmene amachitira amayi akakhala ndi akakhala kuti akuyembekezera mumakhala chiyembekezo Yeah, yes, yes, kuti okay. a mulungu atidalitsa ndi mphatso so there is that hope Ehe. so tili ndi chiyembekezo sopano tayamba ulendo wa chiyembekezo mpaka pa 25 december chabwino

Ehe. Ehe. ndi Imene ziyembekezo tikupanga zambiri program. Ehe. ziyembekezo ndi zambiri ndi zambiri kwambiri chabwino Basi. alright so uh, kwambiri mmene mwandifikitsira uku tsono kuti ngakhale dziko tikuyembekezera kuti pa 16 september tikhale tikuona zinthu pofunanso kutithandiza kuyembekezera kumeneku Akuluakulu a mpingo analemba kalata koma kuiona kalata kuizukuta umapezeka kuti umakaika ndithu kuti komatu musakaike zedi eh, mngasankheko wabolaniko the koma okalata kwambiri ija anacho- taipanga title kodi akatichotsera akatichotsere chimwala ndani Oh. kalata namba 29 kodi funso imene liyankhidwa

akukulirakulira. Akukulirakulira. Ndiye nkhani imene tikambirane m'programu iyi lero ya Catholic Perspective, bambo Louis Chikanya, ndi nkhani yosayang'anano mtsogoleri wa chipani ayi chifukwa zipani zidasankha kale ndipo inde ena pano akubwera kumene kwabweransotu chipani china kuti e e e kapena kuti a a a Oh, oh. amayi achinyamata atsikana chipani chimenecho chipani

ah, ah, ah. Eh. chini chini chini tito namba 23 zipani tsopano 23 zimene zavomerezeka Democracy ku Malawi. democracy ndi zabwino kwambiri nanga si afuna kupereka mpata kuti mwina tisakhale ndi wabolako koma tikhaleko ndi weniweni komano ndimatero kuti kalata ija uh, yationetsera kuti kwa atsogoleriwo nanga titani kwa atsogoleri a dziko komano nkhani imene ndimafuna tikambirane kwambiri ndi nkhani yokhudzana ndi kumene kwatsalako kuli ma mp kuli makhansala ndipo funso lalikulu limene lilipo ndi lakuti kodi eh, zipani za ndale sizikutidyetsa mchenga pa ma candidate amene akumapambanitsa ndi ma delegate akamasankha chifukwa vuto lilipo loti boma likadzawina ndikulowa mbo- m- mboma kumene boma lina boma lawina osati boma lina kapena boma latani boma la Chipani chipani chalowa chalowa mboma. mboma Chalowa mboma. ehe akumasankha nduna kuchokera pa amene wawayawa Eh, anyamata tsono omwe. kuti amene tikusankhawa Eh, ndiwokwanira ndiwoyenera. funso langa ndi limenelo Eh, funso tikhale labwino timuona kwambiri. pang'ono pang'ono Funso- bambo. funso labwino kwambiri ofunika kwambiri kuti tiunikirane Eh, kumene tupitako tidziwikire tifuna tikasankhe mtsogoleri wa dziko amene akatisogolere mdzikomo mmene timamutchula kuti president Chabwino. tidziwikire kuti president akakhalapo amasankha anthu omuthandiza ntchito ena mwa othandiza ntchito ndi nduna Mm, ndi amasankha nduna komabe ndi mmene ndale zilili kuno ku malawi nduna zimasankhidwa kuchokera pa gulu lake limene la chipanilo amatenga achipani eh, kawirikawiri amatenga anthu amene anaimira uMP aha ndanga ndi cholinga kuti mpalamenti ehe mukhale nduna mu- eh, mwe akhale eh, amatero. chabwino mm. so funso labwino kwambiri kuti kodi anthu amene tili nawowo mm. ndiwothandiza akukwanira akukwanira Na- nakhala ndi mwayi bwezi tikuzukuta one by one Mm. makonstituency onse eh, eh, mashado Nde- kwaona one by one nakakhala ndi mwayi umenewo eh, koma mwayi ulipo koma eh, mwayi tilibe komabe tingonena kuti Mwajera. anthu- anthu amene ayenera kuti akhalepo Akhale akhale oti. makaliba ati yes Ehe. exactly Ehe. exactly Eh,

anthu anu munthu osadalirika Okay. munthu oti palibe chimene angachite Aka- akachita chinthu palibe chanzeru Aha. M- mwina i think tinakakhala pansi nku- nkuziunikanso kodi ndi ndani amene tikumfuna kuti athandize dziko lathu lino chifukwa dziko likupita likuzama tikusowekera munthu tsopano apa munthu amene tikumfuna ni munthu wodzipereka wotha kupereka nsembe ngakhale moyo wake wosangomva chilichonse chamene akunena omutsatira kapena om- omulangiza koma munthu amene angaone ubwino wa malawi munthu amene ndi wosadzikonda munthu amene safuna kudziundi- kudziunjikira zinthu yekha amene cholinga chake nkufuna athandize amalawi achotse m'mavuto tikufuna munthu ngati ameneyo tikufuna Traore oho Eh, pena na- naona tu kuti kodi Traore kukhala ngati tu- matama ibrahim ibrahim eh, something like that Ibrahim ibrahim Traore. Traore eh, ku burkina faso Ah, ku koma ena anatero "Mm-mm, koma ndiye tione kuti wapita ku burkina faso ndani chifukwa zikungobwera mu social media kapena

Ndoti- uh, atakhalako Ndoti- ma- titangoti mwina ma Traore 200 constituency iliyonse dziko tikhoza kusintha Ah, ah, ah, osati masewera osati masewera okay koma ndiyoti ndalama ya ujeni chero ibwera tsopano ya Eh, imapita mma constituency chamayi chichawo eh, eh, budget paja aphasa Eh, Yeah, amati 200 thousand eh, million 2 ngakhale- million- 200 yeah, ngakhale inali 200 ndiyo million chepa. No, no, ndiyo no, chepa. chepa koma mwina ndi kudula kwa ma constituency mwina nkutheka kuti no idziwakwana kapena poti constituency yomwe Ukapeleka imalandira kucheperapo. 200 yo Yeah, yeah, Mhm, yeah. tsopano achepetsa tione kuti amene abwerewa ndi otani ndiye nkhani imene tikukambirana pano ah, madelegate azisankha motani chifukwa cha dyera chifukwa cha umphawi ndi zimene zikumatipatsa atsogoleri amene sali oyenera kukhala atsogoleri Eh, ndi dyera lake Not anthu just amanyazi amangolandira- kwambiri kulandira kanthu kochepa Mm. but you sacrifice your whole five years umphawi okhaokha we have atsogoleri amene they don't mind kuti zinthu zili bwanji mdziko lawo as long as zawo zawo zikuyenda zimene zili pano napita ujeni mwakambirana napita kuti nika- nikagule zipatso

Yamadu. ndalama zonse ndalama zonse zinakwana 24000 kwacha Ma maapozi fruits. 12 Ehe, ndi nthochi zingakani zochepanso eh. Eh, zin- zonse zinakwana 24000 kwacha that's our malawi Ehe, now ndi- ndiye ndimanena kuti eh, 24000 kwacha ena amayipeza pa mwezi eya Eh, that's ndipo true. mu ndi kwacha imeneyo amapeza pamwezi penanso pa miyezi a honourable ena ake akuzidziwa zimenezi okay that's a big question 24000 kwachayo ndiyoti agulepo ufa pamwezipotu agula ufa ndiwo ali ndi ana atatu ana amapita ku anawo sanapite ku secondary school amapita ku primary koma anawo ayenera kuti apite ku school adye and olemekezeka wina akungobwebweta e voterani ine voterani ine kumene akuti ati voterani ine anthu akusauka busy kunyoza anzake Eh. makutu a munthu oti ali ndi njala kumamuuza zoti ajawa si munthu nzochititsa chisoni kwambiri titani thats the big question makamaka pa ground anthu ovota chifukwa a episkopi athu akuti tikavotebe tisagwe mphwayi tikavotebe chifukwa sitinganene pano kuti ayi basi i think tingowasiya anthu amenewo ayi Ah, komabe chabwino kuti mwina kuti titani anthu titani koma ine ndinakakonda kuti tilankhulane ndi amenewo amene tikavoterewo osati ovota ovoterawotu or, or tikavotera munthu osapanga tikamvotere tikavotabe chabwino Eh, we are going to vote okay eh, chabwino we are speaking to the i thought kuti Candidate. kwambiri can- candidate chabwino eh, chifukwa akakapambana what else we need him okay kwambiri ndiye afunika asinthe kwambiri awawa tikhoza kuwauza ovotawo eh, ngakhale decision ibe ndi yawo ukhoza yeah. kukamvotera uyu ukhoza kukayesa chabwino tiyeni tikavotere munthu amene eh, Bo- nayenso wabwera ndiye nangonso nanga si Mm. anthu tikatiyeno tikaike pa sikelo be Mhm. eh, amp tikaine- tikaike pa sikelo kodi ni munthu amene angathe kusintha kuno kudera kwathu alipo ena tu amene sana sanavoteredwe koma ayamba kale kugwira ntchito Mhm. asinthako zinthu ndithu umati ah, koma munthu sanalowe mboma kapena sanalowe mu kampeni ku- kuti timuvotere koma onani wachitako izi wachitako izi wachitako izi, Zolozeka wachitako izi, ndi- zolozeka Ah. zothandiza so Na- gulu. eya, ku- nanga bwanji tati Walowera. walowa wa- ndi- akhoza kutithandiza muoneni ameneyo okay muoneni ameneyo Chabu- koma alipo ena amene panopa akuuza kuti tivotereni votereni koma akhalapo zaka 5 akhalapo mbuyomo zaka zingapo ali pompo palibe chimene achita chooneka akuuzani kuti tivotereni please onani bwino tiyeni tikambirane nkhani yovuta kwambiri kuyikambirana mdziko muno nkhani ya kuyika maliro Ma MP ambiri nyengo ngati zino amagundika kugula mabokosi, kunyamula mitembo, basi kukapereka ku midzi kapena amagwiritsa kukapereka ntchito ku amagwiritsa matchali. ntchito maganizidwe a anthu psychology of the people Okay. Eh, it's not an issue kuyika maliro it's not an issue eh, kuli mp kulibe mp anthu amakayikabe maliro Okay. eh. awo ango- angotengerapo advantage kuti anthu timalemekeza maliro komanso pa maliro tingasi timaona kuti ndi chipsinjo ichi chatigwera Angape- oti- okuthandiza umaona ngati ndi munthu okuthandiza pa maliro umaona ngati ndiye munthu komabe society yathu timapangana kale support Okay. kumudzi kuja anthu kule mudzi wonse umakhala pansi mmudzi mukachitika maliro So, eh, timathandizana zoti a mp agula chakuti olo asagule anthu apanga bokosi bwinobwino kumudzi kuja kukayika maliro not necessary kuti poti a mp agwirapo ntchito awa angofuna kuti tiwaone angofuna kuti anthu maso athu akhale pa iyeyo Eh, ndiye asatitangwanitse asatipusitse tusoweka zinthu zoposa bokosi oho N- sindikunyozatu ah nanena Sunu- nkhani yovutatu iyi. Ah, ah, apapa tineneretu pano Ngati anthu dziko asai- ima- asaipangise kuti nkhani ivute iyayi nkhani ni yabwinobwino iyi maliro tikhoza kuyika popanda mp Oho. tigwira timathandizana mmudzimuja nkukayika maliro bwinobwino tilirana bwinobwino popanda mp popanda ndani awo asabwere lero chifukwa choti afuna tikawavotere ee aku- nkuthandi- akuthandiza koma cholinga chawo sikuthandiza tidziwiretu Oho. afuna tikawavotere ndiye cholinga kodi mpingo umati chani pa nkhani zakuyika maliro Ah, mutani kuti maliro mwina- achikhristu Eh, maliro achikhristu kuti mwina Maliro eh, okulira. dignity ndiye a mp amabweretsa dignity ka Ah, ah. Iyayi. a mp asatitangwanitse apa okavota please zinachitika uyu wangobwera uyu leroli anali kuti nthawi yonseyi zayambika mm, eh, m'midzi mwathu mom tukhalamo kunachitika ndithu maliro basi amfumu akuti

e, ka- kaperekeni apa Mhm. Eh, zokhazokhazo tangofuna kuti im- apereke impression kwa anthu ayiti eh shadow kuti ndi amapereka fo malo ena akachitanso chimodzimodzi pali ndamaso osapereka Mhm. eh, ndiye ofunika mu- mafumu mzichenjera Eh. amuzeni kuti ah, perekani apa tikuona ehe kuwerenga 1 2 mpaka 100 Eh. chabwino ndiye Tinatero ndi nkhani yovuta ndi nkhani yachisoni imakoma kuikambadi palibe zovuta koma kuti zovuta zili mnyumba nkumaikamba Ayi, imene imakhala sitingaikambe, imakhala imakhala ngati yavuta munyoza ngati ululu. mupangira yawo kuti koma- andetithandize ndiwe ewo koma ndipo zovuta ayi amakhala kuti koma koma avutika papa tachita mwayi kuti tukamba palibe Eh, si tikuyang'ana Tikuyang'ana, ah, ah. maliro ena Eh, eh, aliwonse ndiye osati koma tukamba za ndani ngati afuna athandizepo athandizepo koma asatipange kuti chifukwa choti wa- wagula bokosi ndiye tikamvotere ayi bokosi si, si nkhani imene tikufuna ifeyo chabwino ngati tikufuna ifeyo chakuti tizikagula tokha bokosi atichite empower tizikagula, atipatse ulimi wabwino kumudzi kuja awapatse mabizinesi abwino anthu apange create eh, misika yabwino kuti anthu akagulitsa zimene apeza zimene alima azipeza ndalama zokwanira kuti ngati agweredwa angathe kusonkha kusonkhirana okhaokha nkukagula bokosi osati tizidalira munthu mmodzi chabwino si chi- si ntchito yake kukagula bokosi iyeyo ntchito yake ndi yaku parliament azikapanga malamuloko osati kukagula bokosi Chabwino. mwina aliyense akhoza kugula bokosi wachifundo ungoti osati akagule bokosi fo- tikamvotere ayi asatipusitse chabwino tikukamba zakuti timange dziko lathu poyang'anira atsogoleri amene akutumphuka kuchokera m'madera makonstituensi amwazikana makonstituensi achulukana ndiye kuti eh, tikhoza kutero kugwiritsa chichewa chomwe munagwiritsa ntchito cha a brother julius mukuti akapwacha akhoza kuchulukanso kuti akapwacha tikakhala Achuluka kuti kumene. achuluka achuluka kumene akapwacha aha tsopano

akapwacha ena awina kale ma Ma primaries. ma, ma, ma primaries awina kale eh. komano ena oti chifukwa chakuti mwina anthu sakuwadziwa bwino koma mwina ali ndi goodwill komanso kuthekera ali nako reasoning sa- ndi yamphamvu koma sakudziwika. sangathe kuboleza kuchipani kuja yayi A- a- achite bwanji paja mwina kuti we are talking to the candidates eh, tikuonapo ena alimba kale mtima ayima ngati ma independent ena sanachite kupitanso ndi kuma- ma primaries komwe kuopa kuti ah, sindingakadutse ndingoima independent alipodi anthu abwino a mtima wa umunthu ndithu woti angathe kuzipereka nkuthandiza anthu kwambiri koma sakudziwika bwino komanso anthu mwina kuwaderera kungowaderera kuwaderera eh. chifukwa mwina nkoyamba ehe Mhm. ndiona ngati be Maso anthu- ayipsa kama Mm, alikonza. mm, ndiona ngati anthu be mwina tiyeni tichite umosiyana zinthuzi Mhm. tisangotengera chizolowezi Mhm. tiyeni tione kuti ah, watakhala nawo taonako izi zipangeni weigh ziikeni pa sikelo zimene apanga ndi zimene mumaziyembekezera kapena zimene anakuwuzani zikugwirizana chabwino mwina sangachitire 200 percent munthu komabe muona mukaika pa sikelo kuti zimene anatiuza ndi zimene achita bola nkoni koma alipo ena ananena zambiri koma mwina zimene achita mwina chinthu chimodzi or nothing ndiye abweranso anthu otero aa already ni measure ni rula imene akupatsani kale iyi sungachite kawiri mistake ayi

eya asapita amene amene osamvotera amene tinamvotera wakhalapo zaka 4 apita cha 5 paja watu akwanitsa sikisi koma palibe si- zikasikisira Eh, eh. eh, Zika- kwanalowa palibe msanga. chimene wachitapo mp kudera kwathu eh, i know kuti madera ambiri ma mp palibe chimene achitako oho akayambobwera panopa osampasa voti Okay. apo tetineneretu Mm. eh, apo voti neneretu osampatsa mumpatsirenji voti give me a reason pompatsaso voti uyu Ehe. chipani eh ichi- reason ikhale chipani F- kuti chata kuti ncha- o, nchako chipani chako Ye- ndiye ukapha chawo aya guys ndiye dzikolo mukoti tipita tipita nalo kuti dzikolo latikanika dziko Ah, ah, ndiye tingokhala mwachisolosi kuti basi dziko linathuli basi kuli njala palibe vuto kuli chakuti palibe vuto tizingo ayi ka nde amangotipezerera pamenepo tiamalo isavuta One- tenaoni one of the qualities ya atsogoleri abwino probably could be akuti akhale a compassionate chifundo chifundo chisoni eh. eh, ndiye apa timakamba za kumaliro si compassionate si compassion imeneija pretense oh oh Ehe, si compassion imeneija compassion so uh, panga kuti ulinka penika kumphasa kumphasa ah, si compassion Ndi Ah, pretense. eh, ura pepa ngati ujenitu compassion yake ni ya msodzi oho eh, msodzi amene watenga mbedza kumbedzako nkuikako nyambo nukaponya pamadzi kuti agwire nsomba adyetse akudyetsera nsomba wachita chifundo nsomba ayi popatsa nyambo ayi apa Ndi- akuweta ndiye nchisoni ayi Ah, ah, akufuna Ali kuole. ncholinga. Eh, akufuna akuole aphe Eh, mp amene palibe chimene amachitako kudera kwawo apart from kungokagula bokosi chabe e, compassion imeneyo chifundo chimenechi chisoni chimenechi ncha owedza nsomba oho Ehe, afuna angolandira mavoti basi e, otero amati akalandira mavoti basi sapitakonso okay mpaka na mmene tizikachitaso za mavoti akapitakoso otero osampatsa voti munthu ameneyo ndikanakhala kuti ndili maina anthu otero bwenzi nawatchula pano oho e bwenzi mutchula Ayi, kuti koma- asamu osapatsa voti eh koma kuti kuti mulibe ndilibe maina simuchula ndikira ndisakasaka maina nizichula pano dzina mwatchulalo alipo ma mp ya dzina Asamu. Ndiye Zake izo. munena nda zake izo

osasamba Pamwamba kudzola po timafuta vi- Eh. vi- vikomba Eh, uli noni noni namphi namphi munthu sunasambe Ehe. ndeno ati kunyenga aphunzitsi Ehe, azili wasamba Oti, eh, we wasamba kuti ah, kodi wasamba mganizo kuti kuti. nzakale lokha mpaka pano eh? Ah. Mpaka masiku ano pano, eh? Ah, ah, ya, ngati anawo kaso iyo isiye ngani Ah. Maka- maka semwe

Aha. makamaka tikuyang'ana ku mudzi ndithu ma mp makhansala Eh, mafunika mukhale ndi munthu amene ndi wokhulupirika wachifundo chenicheni akhale ni wokhulupirika zenizeni osangochita pretend kungochita mongokhala ngati eh, koma mo- how do you test honesty ya munthu Ha, mu- honesty ya munthu ad- adzitha eh, kulolera kusauka ni anthu okay. honestly kusauka ni anthu Akhale munthu oti akalandira zinthu. Chikhale chikhalidwe chake. Akuti awapatsa chimanga kuti akagawire anthu. Chimanga chipite kwa anthu. Ni khalidwe lake limeneli. Lokhulupirika khalidwe lake. Akapatsidwa katundu amakapatsa anthu. Osati yeye kuyamba wasankhapo, watengapo, basi ukapatsa zochepa anthu. Kuvungula vungulaso tiziluke. Mhm. Munthu amene ni wodzimana, wodzimana kuti chifukwa cha, cha anthu. chifukwa cha gulu la anthu ameneyo ndi wokhulupirika amene si wabodza ayi amanena zoona kuti zilipo kapena palibe osati palibe pamene zinthu zilipo ayi munthu wokhulupirika chabwino Ehe. Ora. amenewo mwina ndi- m- nizovutabe kuti anthu tinga tingazindikire anthu bwinobwino otero chifukwa pakati pathu pachuluka am- mimbulu imene yavala chikopa cha Cha nkhosa Ehe, ndi vuto ndi anthu situzindikira kuti ni mbulu tikungoonapo chikopa cha nkhosa kuti ndi nkhosa iyi pamene ni mbulu ndi zovuta kwambiri eh, kapena kuti tizindikire kuti uyu ndi, ndi, ndi nkhosa kapena ni mbulu kwapulani oho eh, mumva kulira Oh, Kuti, ah! oh, ndino ituluka. Eh, kuti, ah, sinkhosa walira wa- natural voice Eh, ka- kuti, ayi, ayi, ayi. Eh, bwerani apa. Eh, weniweni ndi Eh, ah. chabwino Ah, kupitirira ku- kuzukuta anthu amenewa tikuonanso anthu oti mwina akuti akhale omvetsera opereka khutu ndithu kwa anthu amene akuwatumikirawo lero a ndale yathu khalidwe chimenechi ali nacho ambiri Kumvetsera. ku- kumvetsera eh, and muthandizenso kuti kodi tsono akati kumvetsera end result yake u- ubwino wake ndi chani kumvetsera kuti munthu akukhala ndi nthawi kuwamvetsera anthu ndi zogwirizanatu eh, kukhala ndi chisoni kukhala ndi chifundo ndi kumvetsera okay zikugwirizana pali connection Mhm. munthu amene ndi womvetsera Mm. amamva mavuto a anthu Mm. kukhala mchisoni atamva mvetsera mavuto a anthu Mm. aonadi kuti pali mavutodi ndi amakhala mchisoni okay kuchitapo kanthu ngati first step ehe aha so first of all listen zimene anthu akunena kuti chani ndi chifundo chimabwera kuona mavuto a anthu kuti uchitepo kanthu Ehe, so munthu umangolankhula misonkhano mangolankhula igo mangolankhula wamvera anthu kuti ali mavuto wanji ungofuna anthu azimvera iweyo basi zimene zikuchitikatu ndi zoti anthu tungokamvera andale iwo sakutimvera khalani pansi olo kuti usalankhule i think kampeni yabwino ndi yosalankhula Okay. wina akangoyesera panga kampeni yosalankhula mmalo mwake yongochita aha Eh, kungopita nkuti ineyo sin- sinilankhula munilankhule ndi inuyo anthu ndilankhuleni chani chimene mufuna basi anthu azilankhula basi zikomo kwambiri you go nkukayamba kuchita zimene anthu afuna zija ndiye kampeni yabwino imeneyi okay basi koma ndale athu amaona ngati uka- ukabwebweta kwambiri ndiye ukapambana Eh, akuti awodziwa kuyankhula ndi Ayi, andale wa- tuma- taonapo kuti aku- aku- aku- akulankhula kwambiri koma pa ground zero Okay. Eh, eti sananene zimenezo i- izo nz- ndale zakale zongobwebweta zisiyeni tufuna mu ndale zomvetsera kuchita dziko lathu Fokamvetsera lino- utenga mavuto amene kutenga mavuto aja ndikuwapititsa koyenera ehe osati kungobwebwetayi Eh, ta- tala- tamva kwambiri za- zolankhulalankhula we don't need that again okay tikusoweka anthu ogwira ntchito tsopano osati ongolankhula osangotinamiza ayi alright Eh. akuteronso kuti anthu amenewa atakhala odzikhulupirira kaya nkudzikhulupirira confidence chichewa chake nchani akhale odzikhulupirira kuti eh, of course inde kukhala ko- o- odzikhulupirira munthu ngati ufuna kuti ukatumikire anthu chifukwatu alipo alipo osadzikhulupirira pomwe analowa Amantha. mpalamenti atulukiramo osayankhulako lack Kuti of zotero. confidence ah eh mangogona eh, confidence ndiye apa management. achulukana Ndiye- akathina namo ndiye azikangogona zimadabwitsa kuti amangowapititsabe anthu Eh, kulovotera eh. avotera kapena mwina chifukwa nz- eh, zosiyana tisiyanitse Eh, kulankhula mparliament ndiyo tantu- tanthauza kuti uzikuyenda okay akhoza kukhala osalankhula mparliament koma ukuf- kupanga follow zimene anthu amafuna okay eh, ndikukapanga mwina aku- amagwira afuna ntchito kutithandiza kwambiri. chani nanga ponena kuti akhale- confidence yake i think confidence in action perhaps Okay. not in speaking in parliament Okay. uh, that one no taona anthu akulankhula kwambiri mparliament mm. palibe za- zooneka zenizeni Okay. kulankhula kuja mparliament ayi koma action Eh, so i think confidence pogwira ntchito Okay. Kuti is I think this- confidence yo iwathandiza kuti mwina eh, akatenga problem akatha kukayipereka kuti lithetsedwe kapena lichepetsedwe Ehe. the confidence that confidence kind imeneyo then nkuonesetsa kuti eh, zimene akufuna kuti zichitike monitoring process ikhalepo yabwino kulimbikitsa anthu kuti izizi tichite izizi tichite tithe izi zitheka tiyeni izi zitheka chabwino ehe alright uh, now tipangeno combine zinthu zimenezi kuti anthu aja asankhidwa ndi anthu am'mudzi ma community kani ma mp kani ma councillor komano akumana then there's a mixture ya anthu osiyanasiyana tsopano ayambapo kusankha zinthu zoti e, mwina kazitukule moyo wawo kapena wa dziko atani anthu aja asankhana for example afika ku parliament cholinga chawo ndichoti apange malamulo okomera anthu kumudzi koma lamulo loyamba limene amakaliyamba ndi ma, ma loan awo aonetsetse kuti salary zawo zakwera ndi zina zonse koma kumudzi kuli ma issues amgonamgona tikukamba za njala yofika pochititsa manyazi kumaitchula mm. nyengo zino zomati kumati tizikambirana za njala nyengo zino zoona mm. you see eh, wh- what should happen mainly kuwatenga kuti anthu aja they are disbanded or uh, akamati tikukavota paja pa 16 sikukhala member of parliament mm. onse amakhala kuti awachotsa mm. then awina kaya ena akubwereza kaya sakubwereza abwera akumana wina achite chani kuti parliament ya next ikhale yosiyana ndi yam'mbuyo that will work for the common good of everyone Sikumakhala kusova kuti- ma problems ya malawi eh, pamakhala kuti palibe speaker pakamasankhira komweko speaker yes Mhm. Eh, we need a good leadership in parliament amayika makomiti osiyanasiyana mparliament muja ndiona ngati kuti amene apite ku parliament why not eh, this time think of mavuto a malawi kadzichepetseni konko yes we know kuti muzisoweka mayendedwe abwino mmene muzikakhala pabwino komanso nanga si we know kuti anthu amapitabe osiyanasiyana ukapempha you need a good package eh, i think that one i think amapatsidwa yo fair kuti anthu azithandizika fwa anthu amapita kwa mp ukapempha koma mwina ndiona ngati kuti izozo tiike apo yes bwanji kamtima aka kongofuna kuti zanu ziyende zikakhala zanu muvote msangamsanga ziyende zipite zipange pass bwanji tizipange suspend kuona kaye moyo wa anthu mayendedwe abwino mukhale nawo yes we don't eh, disagree with that mukhale nawo mayendedwe abwino ngati simuziyenda kumene koma bwanji oso muikeso patsogolo eh, ubwino wa anthu ambiri mconstituency muja ndalama imene imaperekedwa ya cdf amatero you know, so to cdf bwanji kuchita mapulani bwino faz tikumva mbiri zosakhala bwino zoyipa zochititsa manyazi kuti ndalama ija akuti amangopindula na mp wokha kapena ndi anthu ochepa amene amagwirizana nawo bwanji inuyo do it differently kuti ndalama ija muike pamene ja- honestly ija timayenera ija bwanji ndalamayo ioneke chibwinobwino china chake kuti pa zaka- pa chaka ichichi tiye tichite ichi chooneka chagulu kudera ili chaka cha mawa tikachita chakuti kudera ili chaka chinacho tichita chakuti constituency itha kudera lake then pakutha zaka 5 mkuona kuti you have done something bwanji kuzichepetsa ndalama ija ip- ip- ipangeni free ipangeni free ku anthu oyenerera amene angathandize and, and play your role your oversight kupanga kuchita check Kuti nda- ukakhala kuti iweyo suikapo maganizo kuti upange benefit uzingochita monitor upanga monitor bwino and you make sure kuti wina aliyense asaiwononge ndalamayo koma iweyo ngati mti- maganizo ako ufuna kuti udyeponso basi ndalama ija yapita ndalama ija yapita nde ngati mp amene abwere bwanji akaike patsogolo maganizo ofuna kuthandiza gulu la anthu madera awo osati iwowo akapezeponso pamene paja why don't you sacrifice kuti even ya fuel sintengapo declare kuti even ya fuel apa sintengapo koma i want to make sure kuti ndalama iyi ikagwire ntchito yakutiyakuti imene- zimene tagwirizana ngati tifuna tikamange clinic ndalama iyi ipita ku clinic sitifuna kuti wina aliyense ayikhudze ine ndemwe olo fuel ndizithira ndalama zanga why don't you do that and you make sure kuti zi- zitheke zimenezo ndithu madera athu akhoza kusintha point iyi mwaibweretsa apayi ndikanyama kosowa mu telemu imene ikuthayi pamene mbuyomu matelemu ena at least zimamvekako ndithu kuti akutiakuti asalandire kapena achepetse kuonetsa mtima woti tili limodzi e, pamene tikuganizira za atsogoleri obwera teremu inayo e, mungalimbikitse motani atsogoleri mtima umenewu chifukwa ndayimapo dala chifukwa choti tazisowa kwa nthawi yatali kuti "Ah, ngati tili pavuto ili timayembekezera wina wake kungonenapo kuti chifukwa cha zakuti zakuti sitikupanga zakuti zakuti makamaka podzichotsera eh, mm, eh, tingati cha mifwefwe kaya ndi eh, zabwino zabwino zimene anadzipatsa kapena anapatsidwa yeah. kuti enanso azindikire kuti o mavutowa alipo ena akutiganizira kusiyana ndi kuti kumangopitirizabe ku- kukhala lifestyle yake yomweyo koma ena ali m'munsi kwambiri ya mwalimbikitsa bwanji atsogoleri amene akubwera mtsogolo sitikukambirana za amene alipo komatu do you know sam kuti munthu Kudzimana chifukwa chakuti you want to achieve something. Ukachita achieve, you, you are proud. Okay. You celebrate. Mm -hmm. And nanji chikhale cha gulu. Mm -hmm. Kuti ndifuna ndidzimane, ndithandize gulu, gulu likhale ni msewu. Mm -hmm. Gulu likhale n'chipatala. Mm -hmm. Timange sukulu pakuti, ndidzimane. then nkudzapeza kuti sukulu yathekadi umakhala kuti ndiwe amenenso umakhala satisfied Oh, yeah. umakondwera ndiwe uma, it brings joy ndiona ngati wina tata ayesere zimenezi makhosana ena amene mufuna kuti tikavotore mukakhale ma mp ma, ma councillor try this Mm. umakhala satisfied uma, umakhala munthu wokondwera kuti wathandiza gulu la anthu lambiri try upange zinthu zozikonda kuti utenge ndalama zija uzithire mafuta iweyo uzichite zimene ufuna chitukuko chimene mnagwirizana osachitika if you be happy you want you won't be happy Azika, anthu azikamba kuti ah, ah, kusauka kwa anthu kuvutika kwa anthu ni, mas, ni tsoka lako limenelo okay zimaoneka kuti crop ya andale ya masiku ano kapena anthu amene tili nawo kwathu kuno palibepo amene amalota za legacy pamene kwa a- a- mwina mitundu ina ya azungu ndi ena otero legacy kwambiri. they value it kwambiri kwambiri kuti zikalakwika amatha kupanga eh, resign yes kuti no Amati, "Ii, ayi ndingawononge wonongere mbiri yanga out ife tili Ah, ife mtima tili wathu nazo. uli pa chuma Kwambiri. Eh, kudzilemeretsa kwambiri kuti ndilemere basi and wo- we think kuti ikhale competition ah ngandipose eh, basi ndiyeti ndi- you do anything Galimoto inayo kaya ukagula ino. A- amagalimoto mpaka na 17 bambo uh, tikukamba za atsogoleri amene angathe kubwera komano tuti tikaona pa mavuto amene aliko ku malawi sitingayike onse pamsana pa anthu andale koma chifukwa kuli ndondomeko zabwino zabwino mdziko muno ma village uh, action plan vap aliko ndithu kumidzi kuja anthu amalembetsa ndipo zikatero zimapita kwa dc Chi- chikuvuta ndi pati kuti titulukemo mu mphawi pamene mavuto akudziwika bwino pa district level kupita pa district level pena pa district neliyonse akutipatsa buku la district eh, development plan ya chi- chi- vuto ndi lomwe la selfishness Ah, nkutheka mwina ma DC ena amakhala ndi mtima unoti tichite izi tichite izi ndithu kumidzi kwathu tichite koma amabwerapo chidzanja china chake invisible chimabwerapo nkupeza kuti chakalasulakalasula zonse selfishness kawirikawiri amakhala andale andale amabisalira kwa aboma Ehe, vuto lake nangasi aboma akugwira ntchito m'boma amaopa andale andale amakhala mphamvu zina zake zodabwitsa kuti sizili ndithu eh, legal mphamvu zawo sizili legal koma anga- ang- amatha kulamula nkuchitika zinthu Eh, so anthu ambiri amaopa zimenezo andale awo ndawandale amatha kungolamula tipatseni ndalamazo zipite uku basi zikangotero zapita nde mapulani aja amene munenawo osatheka Chop. so it's not enough kungokhala ndi pulani ayi koma pakhale will eh, pakhale will yakuti tichite zimenezo Eh, na- mamvetsera uyu denis ma denis ndani uyu watchukawo aunena zake zake ka afuna kupanganya achinyamata kuti ti- apite ku palamenti oh, okay. Mahata. mahata yes yes namvera penapake Mhm. koma one thing imene inandichita impress so far maiganizira Mhm. amanena kuti um,

So I think eh, ma plan amene timakhala nawo mukangochipanga chipulani kuchiika pompo sichibweretsa zinthu ayi mapulani aja amasoweka munthu amene ndi wa commitment nkubwera kuchita zinthu zimene mwaziika pa pulani kuti pa- patsogolo mkanena kuti pulani ija ndichi Aya, osangoti mapulani mapulani basi ayi so mapulani anthu ambiri amangolembetsa mapulani athu akuchitodziwa kuti palibe chimene chiti chichitike eh, and unfortunately mwina ama- ma- akapanga mapulani aja amaganiza kuti ah, mapulani aja basi zachitika basi akachonga akachongetsa oh, eh, tidapang- takambirana izi eh, basi ndiye zija masiwona aja timamva eh, kuti ah, zatha basi Eh. zasintha ayi zidali mapulani Eh. kuti ah, si zikhozo zimene tunena implementation that's most also important thing chabwino uh, mwina mulole bambo kuti tikwereko pang'ono tinakamba kwambiri nkhani ya ammudzi ma mp eh, mwinanso ndi makhansala eh, mluzi wa galu ndi umodzi timapangira limodzi eh, koma tibwereno kumene kumakhala ntchito yambiri ya mtsogoleri wa dziko uh, atsogoleri athu i think adayezedwa, makamaka tikalowa mkalata ya namba 29 ya Aepiskopi athu, ndipo kuoneka kuti pakuvuta chifukwa ngati kalata yafika ponena kuti si onse amene ali ndi zonse zimene tatchulazi ma qualities a mtsogoleri wabwino koma kayang'ane mponi pa wabola nkoni ine last time tikukambiranaso nkhani yomwe ndinakufunsaniponso pa nkhani ya kuti kodi eh, ya kutembenuka mtima anthu ngati awa sangathe kutembenuka mtima kutembenuka mtima konena kuti kusiya zimene anthu akudana nazo ndikuchita ndibwerera- ndikubwerera- ndikubwezerani mbuyo ah, nthawi ya dpp tinaziona zimenezo kuti akukanika anthu achitowonetsa kuti zimene tikufuna ndizi ndipo ndi zotheka kaya ndi politikale kaya ndi ba spirituale kapena basi kungoganiza kuti okay ndingopanga zikhoza kutheka this time again that chance is there kuti anthu akhoza kungopanga 10 yeah mm, zotheka zinthu kwambiri. ziwiri zitatu zikhoza kukonzeka koma ayi why and how should, should that be bambo luis simu- Yeah. you're not a politician i know eh, koma speak to them eh, ndiona ngati be za selfishness zibwerapo okay komanso mtsogoleri mwachitsanzo mtsogoleri wa dziko ngakhale ama- ali ndi mphamvu za utsogoleri wa dziko koma ama- amakhala ndi anthu amakhala ndi anthu amene iwo they think kuti chifukwa kuti anagwirizana nawo anathandizana popanga makampeni kuzigulitsa kuti akhale pamene paja a president tsopano amaganiza kuti he owes anthu aja zinthu kotero kuti anthu ajaso they think kuti ali ndi mphamvu pa president kuti angathe kuwa- kuwauza president kuti "Ah, abwana afunika zakutizakuti president nkuchitadi Eh, ndiye ena amakhala magulu onena kuti alibe nazo ntchito za wanthu Iwowo anayikapo mphamvu zawo, anayikapo chuma chawo ndi cholinga chakuti zibwerere ndiye zimabwerera ini 100 fold Okay. mochuluka alibe nazo ntchito za wanthu alibe nazo ntchito za dziko za chitukuko cha dziko iwowo chitukuko chawo chi- bola chikamayenda they are okay ngati iwo pamunda pawo akuthira fetereza bwino bwino pakhomo pawo pali bwino iwo it's okay alibe nazo ntchito kuti pakhomo panzawo pali bwanji Ndiye tili- Sizikuwakhudza. tili magulu amenewo okay ehe ndiye ndiona ngati president usually eh, is key ya zonse iwe president anakusankha ndi wanthu and awa akuzungulirawa sangakuchotse legally pa mpando wa president ukhoza kutumikira bwino ndithu kuchita chimene ukuona kuti chichi ndiye chofunikira chimene tiyeni tichite ndipo nchotheka nzotheka kuchita zimene zija asiyeni anthu awa enawo angokusokeretsani zimene tikuona mapurezidenti amakono zimene akuchita kuti akungomvera anthu amene akuti anathandizana ndiye akuwasokeretsa purezidenti wabwinobwino ndithu kuzaona kuti wasokera not ah, ah, president wopemphera wabwinobwino woti n'kuchita zinthu ngati wosapemphera ndizo tidabwitsa tsopano kuti ndi ndani akuda akulamulira simunazifunse Eh, eh, kusonyeza ina kuti kodi akulamulira ndani Eh, umati mwina ndi achumawo alipo ndithu wina wake amene akulamulira president ikanakhala kuti ndi banja ndi oti awadyetsa mankhwala ndithu nde kuti akonda ine uyu wadutsapo unani angoti mvwini oho chabwino uh, looking forward pa nkhani ya tsogolo la malawi what is the most dangerous disease i know tikabwerera pa national anthem yathu zilipo ndipo ndimazilingalira ndimazilingalira kuti kodi izi zingathe eh, bwanji yeah. zimene zili njala kodi nthenda mukatha nsanje kuimba nyimbo imene chenu ya chichewa nja kuti gonjetsani adani Ehe, adani athu ndani pala adani athu ya eh, Nda- njala nthenda njala nsanje. nthenda nsanje nsanje zitatu eh? Ehe, ndimakambirana ndi wina wake dzulodzuloli Okay. pa ah, national anthem okay kuti ndioti national anthem tizingoimba zomwezo ndioti sizikasintha ndiye ndimaona kuti olo titati dziko lathu lalemera lasintha tizikaimbabe zomwezi oh e chifukwa tinang- tin- tinangozolozolowera Uf- uj- ukuvutika malawi tinakuzolowera tikuzangomayimbabe kuti njala pamene mwina njala inatha tizingoyikabe njala eh yeah, now the point is we need to go towards change of this nature okay kutsogolo we need mtsogoleri amene kutsogolo ku- kuno tikasinthe izizi chifukwa tu apo nthenda palibepo corruption eh. koma corruption is what Corruption is koma ndi eating us one mwa- imodzi mwa chofunika kapena kuonjezera kuonjezera Kuonjezera apo. chifukwa tu nsanjeyo ine ndimaona ngati kuti anabwerapo Nani, eh. nsanjeyo anabwerapo kufuna kusokoneza pa corruption chifukwa kumisa- tikakamba ife achuma andale tiz- aziti ndi nsanje Oh. tikakamba ife ndi nsanje Sanje. nthenda yathu ndi nsanje

tena tipa- tipange review njala nde ikadalipo njala nonsense athayi pali pano pa njala tinene kuti not soon chifukwa we don't see really munthu ot- otithandiza kuthetsa njala kuno ku malawi zodabwitsa we have good soils we have good weather we have water large body of water koma njala we know kuti kuti njala ithe tichite izi tikudziwa koma zodabwitsa kuti politically akufuna tizikhala amphawi azichita control munthu amene inuyo akufuna kuti azingokugawirani zinthu amalawi inu amene mukumvetsera munthu amene afuna azingokugawira chinthu osakupatsa kuti uchite wekha sakufuna zabwino ino akukugawirani ma 2000 ma 5000 kwacha sakufuna ndi zabwino chifukwa chani sakukuikani pamodzi kukupatsani mpamba kuti chitani ulimi othirira mukachita ulimi othirira mukhala ndi chimanga chanu mukhala ndi nyemba zanu mukhala ndi mpunga wanu nkumazisamala nokha safuna zimenezo iwowo chifukwa mukhala odziyimira mu- pokavota mukavota independent safuna zimenezo afuna kuti azikugawirani kuti mziwalemekeza Mzima pa mfundo. mzinena iwowo dzina mzingotchula dzina lawo zimene akufuna iwo- iwowo ndi zimenezi chenjerani mwambi wa chizungu ulipo wabwinobwino kuti o- ukamafuna kuthandiza munthu mphunzitse kuwedza nsomba osampatsa nsomba Em, ife tikugwiritsa ntchito uh, yopereka nsomba kodi amene wandale alipo amene amaunena mwambi umenewo

chabwino anthu amene aja ndi njoka Mhm. Mm. Le, lero programu yathu yasanthula ndi kupeza kuti mu national anthem mufunika kugwiramo gwiramo eh? ofunika tigwiregwire koma mwa mene ndi kuti makamaka ti- tichite zotheka kuti tichotse izizi Mhm. Eh, chifukwa tikapatsa anthu zinthu kuti azigwira ntchito azipeza zinthu Mm. pakhale misika yabwino akakalima azipeza misika anthu chani aliyense azikhala nzinthu Mm. ovutikitsitsa muwapatse zinthu zowathandiza kuti azikhala nazo eh, maiko ena anzathu amene ndi ochita bwino alipo anthu ena amene pamwezi kuli oti amalandira ndalama Mhm. oti sangagwire ntchito azigogo chani oti sangagwire ntchito eh, koma amene angagwire ntchito apatseni zoyenerera ndiye kuti sanje ija Eh, pang'ono pang'ono Eh, Eh, ticho. chifukwa eh, tikhala kuti uli nako ka- ah, kako awo ali nako kamene uli a- uli nako ako iwinanso ali nako mmachitirana nsanje tu kuti chifukwa kuti ulibe Mhm. mzanga ali nacho ine ndilibe koma uli nacho eh, penanso i don't know kuti is it inherited this thing Mhm. Kunena kuti, ah, kodi timakhanga timapatsirana kapena Eh. chifukwa ena ambazo kuti ali nazo koma ochitabe nsanjezi ena kapena kufunira zoipa kuti anthu asakhale nazo asakhale nazobe basi kuti- kuti nzoya bwino. kudzikundikira Ti- Pali tiri vuto. to i think we need to eh, mawu a mulungu alowerere ndithu Chabwino. mmitima mwathu tisinthe tisinthike anthu fuwa mm, timati za mulungu ndife oopa mulungu ndife dziko loopa mulungu koma eh zimene tichitazo tikupitira kumapeto kwa programu yathu tikukambirana nkhani yokhudzana ndi atsogoleri abwino amene angathe kutukula dziko la malawi komanso tikumawunikirabe mbali zinanso zokhudzana ndi ife amene timapereka atsogoleri ife kuti kuti tipereke atsogoleri otani E, pa chikhalidwe chathu nzosavuta kumvetsa kwambiri chifukwa timagwiritsa ntchito azimayi amayi m'mudzi mfumu ikamwalira timamva choncho kuti ndiwo amakhala pansi nkusankha amachita zoti ayi ichi ayi ichi sichi munthu mitundu ina imas- imagwiritsa ntchito azimayi o mitundu ina Eh, eh. kuti a- azimayi akhale pansi Eh, asankhe. tipatsireni in fact mlowa mmalo. tizingokhala choncho mzipani asasankhe mtsogoleri ayi mzipani Oho. sawadziwa anthu Mhm. amadziwa wanthu ndi mzimayi Okay. e, mzimayi amakhala naye mwana kuyambira day 1 mimba Mhm. mpaka 9 months Mhm. akabadwa amakhala naye mwana uja nthawi zonse Mm. nde amadziwa munthu ndi mzimayi osati Psychology yonse ya munthu amadziwa ndi ali nayo. mzimayi so kus- kuti mzimayi azisankha mtsogoleri the very correct very correct Eh. so eh, inu bambo louis chikanya pambuyopo ndithu munanena kuti koma we need to find our own system of uh, kupezera atsogoleri eh, koma traditionally we have this system nde apa mwanena mwina ndimene tapezani azibambo ma'am. tonse Ah, tisakalembetsa azibambo asam- ah, kulembetsa kuvota. azibambo eh, zinakhala Tasiira bwino- azimayi, zinakhala bwino- atisankhire. zinakhala bwino kuti azibambo asamavote nawo azibambo azingolandira mtsogoleri okupatsirani azimayi zinakhala bwino mona uyu wayambapo uyu wayamba chipani cha a a a Eh. wachotsapo ndani abambo Yeah. Oho, Wayamba bwino. uyu ndi nzanu Uyu wayamba bwino. Mavano. azibambo tenti ikhale pa benchi tenti walola azimayi atipatsire mtsogoleri anzathu aku namibia awapatsira mtsogoleri atsogoleri awiri awiri onse kabineti hafuhafu Eh. 5050 Eh. ndiye Eh. tione kuti agwira mwamtundu wanji tiye nditengerepo phunziro ndikubweranso kumpiranso yati chinyanso namibia mwaona tsopano ndisamba bwino Oh. alright nkhani yaikulu imene takhala tikucheza mpulogalamu ndi bambo louis chikanya ndi nkhani ya kufunika kotukula dziko la malawi makamaka poyang'ana atsogoleri amene tikusankha kumaderako tapatsidwa mwayi pa nthawi ya maprimaries ndi zina zotero tisankhe atsogoleri oyambirira amene akasankhidwenso kutsogoloko chifukwa maboma akafika amatapa pomwepo nkuti mwina atipatsire nduna amene azitiganizira m'malo mwathu chifukwa nduna zimaganiza m'malo mwa tonsefe koma kumati kuona ndunazo kuti kodi muti achokera pati ndi kumeneko bambo louis chikanya tsekani programu ndi malangizo ine ndimafuna tifuna mtsogoleri amene timupeze pano akhale wamphamvu eh, amene ndi olimba mtima amene angathe kuthandizira kuti pakapangidwe malamulo ochitira control katundu ofunikira mdziko muno mwachitsanzo chimanga mpunga mbatata ndangotchulako zochepa zofunikira zimene anthu timati tikakhala timagwiritsa ntchito zimenezo tsiku ndi tsiku nyumba zimene anthu amagona za lenti kuti akathandize kupeza kupanga malamulo onena kuti izi boma ndimene liziika mitengo okay chimanga boma ndimene lizi- liziika mitengo kulikonse chimanga tizigula K2 pa Kg mwachitsanzo kulikonse pasapezeke munthu odutsa pamenepo. Tisamaseweretse zinthu zofunikira zimene ngati anthu alibe avutika, anthu alibe afa. Nkumalolera mtsogoleri nkumalolera kuti zizichitika zimenezo mdziko. Tikusoweka mtsogoleri wamphamvu amene akathandizire. Chifukwa zonsezitu malamulo ama- amati lamulo. Hey, there is chan chan trade law. Hey, liberalization chan chan law. Basi tifere zimenezo. lamulolo ndi mbu- mawu a mulungu asanduka mawu a mulungu so kuti nobody can change ayi mtsogoleri amene akakhale akakhale wamphamvu oposa alangizi wake okay should be above petty politics mwaona choncho ili ndathokoza bambo chikanya amene a ndi bambo louis chikanya amene ndinali nawo mpulogalamu iyi kuzukuta nkhani yosankha atsogoleri amene angathe kutukula malawi tikamapanda kukamba nkhani izi ndiye kuti malawi sadzatukuka ndipo ndi cholinga chathu kuti mutamva mukhale woyamba kusintha dziko la malawi ine ndi sam k ndipo tikuti mutsale pompo chifukwa mapulogalamu ngankhaninkhani komanso sabata yamawa catholic perspective